ale k'u ka kɛ mamalagu mɔmɔ de kanada de m'a fɔ a i t'i ka mɔmɔ de kanada faden sago den dangaden den saraka den i t'a wele k'a ka se ka sɛnkante euro d'i ma i t'i ka mɔmɔ de kanada wele ko c'est à dire ɛɛ eh, ko belle dame i n'i ɲɛda girinmanba den i bɛ ala kali ko ku bɔrɔ sigilen i ɲɛda kɔsanterelen den t'i bolo bɛ ala kali i b'a fɔ ko bingini yɛrɛ ɲɛda n'i ɲɛda y'i bolo i b'a fɔ ko fɔrmasiyɔn tile tan ni duuru i ka kɔmantɛri wɛrɛ bɛ yɛlɛ ko fatigi ye gokolo den cɛjugu den saraka den ɲɛda pɛnpɛrɛlen i bɛ ala kali ko kɔɲɔkɛ daga kɔ i ka kɔmantɛri wɛrɛ ka yɛlɛ saraka den n ka gokolon den dama ninnu dɔrɔn de bɛ fara ɲɔgɔn kan jugusago den ni ɲɛ b'i ɲɛda girinmanba den ɲɛda halakilen den in na e tɛ kɔmantɛri bila mɔgɔ ka fɛn jukɔrɔ i ka kɔmantɛri wɛrɛ bɛ se yan i ɲɛda kɔgɔlen den i b'a fɔ ko ni dagaba bɛ ka sigi bamakɔ o o daga kɔ kɛmɛ daga in don i kɔnɔ i ka kɔmantɛri wɛrɛ ka yira saraka den ne bɛ n ka dirɛkti la i welela i welela wa i somɔgɔ wɛrɛ ne m'a fɔ n k'aw tere jugu den fani ninnu n ko ni ne finma ko n ko kɔcɔ dɔrɔn n k'aw kɔkisɛw fara ɲɔgɔn kan k'a siri aw latuw la ka taa ɲɛfɛ ne finma mun fɔ aw ye ne m'o fɔ ye sarakaden miiribaliw nantankolow ponpo pogolow kɔnɔ wo kelen faden sago fadenw senna samara i t'a mɛn diɲɛ kɔnɔ ko ale y'i perezante ni mɔgɔ mɔgɔ ye k'o y'a jatigi ko maranba kule n'o ye e hali a jatigi kɔrɔ minnu ko k'u bɛ gɛrɛ maranba la maranba bɛ k'u labila hmm. eh, jatigi yɛrɛ kun t'e la hali mɔgɔw ye ni mɔgɔ min ye ɲɔgɔn fɛ tile fila ubiyɛn tile saba o sɛtadiri ne olu nana yan nɔ k'olu bɛn'u perezante ni nin ye han maramba ninnu ma sɔn ɛɛ hali salɔntigi dɔ ta ma kɛ wa ma min y'o labila yan nɔ mali bɛɛ ye mali bɛɛ y'o tigi labilatɔla ye Mhm, a y'a ka labilaliw kɛ yan wa o bɛ ten de paseke dusu b'olu kɔnɔ sadiri talan de b'olu la sadiri talan de b'olu la talan min b'olu la o de b'olu pɛrimete olu bɛ se k'u ka kow kɛ ka taa mɛ e de bɛ to faden sagoya la ɔdgam umaru baru kanyi u can can faden jugulu can can e mun y'a mamɛya i ka mɔgɔw ka bobarasi tumunin wulila afɛɛri min na kɛ o y'a sɔrɔ ɔdgamu tun bɛ ka baroni musow ka sumu de kɛ e m'a ye miliyɔn yɛrɛkɛla fan bɛɛ fɛ hmm? hmm, e m'a ye tellement que e tɛ kulun kunna e tɛ kulun ju la min nana taga d'e ma ɔdgamu ɲɛ dayɛlɛ k'o yɛlɛ dɔrɔn sɛtadiri baroni musow ye miliyɔn min di o ma ye nɔ n'an fa ni ba cɛ bɔko kelen sɔnni e s'o ma ca ni sɛ miliyɔn ye u tɛgɛ don ko kelen k'a labɔ k'a di o ye kelen dɔrɔn ye o y'u m'u tɛgɛ filanan don fɔlɔ tellement que fatimu ye dɔnkili da fo dɔnkili banna fatimu da fatimu yɛrɛ y'i jɔ dɔrɔn ko u can can ne ko a n ko ni wari fana cayara jelimuso bolo kuma bɛ ban dɛ fatimu tiɲɛ ye dɔnkili da ye fana dɛ u can can dɔrɔn tellement que wari cunna fatimu kan ka wari cun fatimu kan fatimu ka sakɔsi de fara wari la sa yɛrɛ ni wari fana kɔni cayara mɔgɔ bolo i da kɔnɔ kuma de bɛ ban fatimu de da laban nana bɛn k'i to mikoro la dɔrɔn ee i m'a ye ne o y'ale o dunan ne de y'a tiktok fatimu y'i koko dɔrɔn ko ee u can can an faden jugulu can can parce que kuma kuma tɛ o a y'a bɛɛ fɔ a y'a bɛɛ fɔ nafolo bɔra k'a fili ka taa k'a bila ka taa k'a segin ka taa han a banna e manden princesse sigilen ka wulilen bɛ min dala jɛ denni ye han jugu sago bɛ bɔ kunu faden sago yaala ka n'i sigi hali a tɛ maloya hali a tɛ maloya han e kun bɛ yan o ni ko bɛ kɛ k'e bɛna i yɛrɛ kɛ k'i bɛna lien lien depuis ala da lien ma deli ka k'aw ni ɲɔgɔn cɛ safi jabate nana yan mamu nana yan olu ka sama b'u sɔrɔ pari kɔnɔ yan baroni fɛ e nana yan k'i si ban yan k'i bulu ban yan fo k'i don papa k'a ma d'i ma a dir'i ma a ma d'i ma i ka gelebu palantigi kɛ a ka ci de sera sisan wa o ci de lasegira kɛ o gelebu palan ci de lasegira ka d'i ma e bɛ taga don jɔgɔrana ni e kule- ni e mana kule jɔgɔramɛlala mɔgɔ o mɔgɔ la ni an fa ni n ba cɛ o o tigi b'o san kɛ a bɛ k'a tulo dilan ne ka bɔsiw ka bɔ a la dɔrɔn de ka gɛlɛn ne ma parce que i kan gɔnden saga saga kan gɔnden tere jugu den si jugu si jan den forêt amazonienne gɔn ninnu ɲɛ ma dege mɔgɔ cɛjugu layeli la adamaden cɛjugu waleɲumandɔnbali selibali jɛnɛyakɛla jinɛfɛtagala ninnu ɲɛ ma dege ale mini tigi jɔ ninnu dɔ la c'est à dire i yɛrɛ kolokotokoto k'i bɛ taga kule ka taa ye ko wo k'ala minɛ ka taa mama bila ka taa tulo lajɛ otisi fɛ yen tulodimi kana na taga an ka bɔsi minɛ tile fila a kana dɛsɛ k'an ka kumaw mɛn c'est à dire ou bien ka taa kule baronin dala yen an fa ni n ba cɛ a tulo kana na taa dimi a ka dɛsɛ k'an ka kumaw mɛn ha yɔrɔ ee n b'a dɔn kɔni n ma i t'o ye kɛ o de ye k'i ni yɛrɛ sɛgɛn o tɛ sɔrɔ yɛrɛ jango i k'o ye i y'a min i bɛ kule fo n'i kulela i yɛrɛ la yen dɛ o tɛ e yɛrɛ o tɛ sɔrɔ yɛrɛ jango i ka taa kule o la kuma yɔrɔ min na o de y'o di wa mais n bɛ min f'i ɲɛna ɛɛ oze non c'est à dire aw ŋaniya de ka ɲi trop quoi oze bilayi ni mama bɛɛ de don walayi bilayi aw ŋaniya de ka ɲi trop quoi ni fa ni ba cɛ komi mɔgɔ bɛɛ n'a dan cogoya de don kuwa adamaden bɛɛ n'a kɛ cogoya de don kuwa sinɔn han ne ni fa ni ba cɛ hali ni ne kun ye nin kuma in fiɲɛ sama ni dɔrɔmɛ kelen kun dira e ma e kun b'a fɔ ne ma ko tu ɲamɔgɔden o se kun bɛ ne finman ye k'o tiɲɛ cogo cogo ne finman kun b'o tiɲɛ ten paseke e tɛ miiri o adamadenya tɛ wari ye koyi mɔgɔninfinya tɛ wari ye koyi mɔgɔninfinya tɛ wari ye adamadenya ye hakili de ye hali ni adamaden ka dɔrɔmɛ kelen ma deli ka s'i ma mɛ n'i y'a mɛn k'a ka dɔrɔmɛ kelen sera fantanw ni dɛsɛbagatɔw ma ni mɔgɔ nana ta k'a b'a tɔgɔ ɲagami i tɔgɔ la i bɛ bɔ k'a tɔgɔ bɔ i tɔgɔ la mɔgɔninfinya tɛ wari ye adamadenya jujɔn ka girin ni nafolo ye nafolo tɛ foyi ye o bɛ na cogo min o bɛ taa ten de i sera ka bɔ wa mɔmɔ de kanada b'a ka ɲamɔgɔdenya kɛ don min na rezo kan a ma dogo mɔgɔ si la e sera ka bɔ wa an y'a banɛni ta rezo sosiyo kan k'a kɛ banɛni ye ka yɛlɛ ka jigin i bɔra a sɔrɔla jɔn nɔfɛ ne ye biyɛ finman in tɛ ɲamɔgɔden dangaden terejuguden waleɲumandɔnbaliden fitiri fatara i kumana i m'i sigi biyɛ kan k'i ɲɛ ma yeli kan i m'i sigi biyɛ nɔgɔlen kan sungurubaden biyɛ kan k'i ɲɛ tɛ ko la kunu sura i ɲɛ ye ko ya kunu sura e y'a dɔn ko baroni bɛ yan kunu surɔ e y'a dɔn ko baroni bɛ yan kunu surɔ e y'a dɔn k'e bɛ se ka bɔ k'i bo dingɛ sigi wari eh, wari eh, eh, eh, kanape jɛman sanfɛ k'i biyɛ ɲɛsin ekaran ma ka sɔrɔ ka wari minɛ k'i bo dingɛ la kuma kunu i sera ka kɛ yan mɛ kununasini baroni ba nɛnina k'a n'a ba foto ta ka na n'a ye rezo sosiyo kan sadiri mɔmɔ de kanada ka paji kan ka taa mama taga na ka na n'a ye rezo sosiyo kan ka uma taga na k'u imaji tɛmɛ k'u ba neni kɛ ba boda den den nɔfɛ i kumana i bɔra k'a fɔ ko kana kɛ ka i saji mɔgɔw ba ɲɛnamaw bɛ ka nɛni i nɔfɛ i boda bɛ fɛrime k'i biyɛ fɛrime k'i da ba sadiri i da ba ɲamɔgɔden e sababuya la mɔmɔ de kanada bo dingɛ den wololen den fɛ e kun tɛ yan n ko video kɛla dɔ wɛrɛw de bɔra yan ka na kuma mankan wuli yan k'a jɔ yan parce que mama ka ɲuman tɛmɛnen olu fɛ parce que baroni ka ɲuman tɛmɛnen olu fɛ an i y'a kɛ i kun t'a dɔn k'i ka 5000 euro dili bɛ se bi yan parce que wari de b'e la kuma i kun t'a dɔn k'i ka 5000 euro k'o dili bɛ se bi yan parce que nafolo de b'e la kuma o t'e ta yan a bɛɛ ni ala cɛ walayi bilayi sadiri baroni kɛrɛfɛ mɔgɔ o mɔgɔ nin kɔ tuguni a bɛɛ ni fa ni ba cɛ baroni ba nɛnina aw fɛn fɛn y'a ye ni baroni ka d'aw ye aw bɛɛ y'a ye rezo sosiyo kan wa aw bɛɛ y'a ta dun k'a ci u ma u ka inboxu kan mama la fana bɛ ten uma bɛ ten aw fɛn fɛn y'a ye don min na momo de kanada sadiri ani ne bɛ ɲɔgɔn na k'a sababu kɛra nin terejuguden in ka afɛri ye a kɛra aw bɛɛ ɲɛna rezo sosiyo sanfɛ a sadiri a dɛsɛra ne la kɔtɔkɔtɔ aw bɛɛ tun ye baroni aw bɛɛ ni baroni ka d'aw ye dɛ ni mama ka d'aw ye dɛ ni uma ka d'aw ye dɛ aw bɛɛ ye nɛnini kɛtɔ la u ba y'an bɛɛ ba di ni fa ni ba cɛ aw man tɛ ka kɛ mɔgɔ ye ka bila olu ɲɛma k'aw bɛ taa wari ɲini ko ka di ni terejuguden in ma wari sɔrɔli tɛ dɛ a kɛcogoya wari tɛ o mama ni baroni ni uma ninnu u ɲɛna mɔgɔw ma ni tɛ- ni- ni wa- ni wari tɛ foyi ni ni fɛn de y'o kɔrɔ ayi o de la ko mɔbili min dira mama ma ni wari de y'o kɔrɔ mɔbili min dira buye ma o don na ni wari de y'o kɔrɔ an'u bɛ ɲɛ min kɛ mɔgɔ ma min n'o tɛ kelen ni wari de y'o kɔrɔ wari tɛ dɛ mɛ a kɛcogoya ni fa ni ba cɛ sadiri o la ninnu m'a nɛni dɛ n k'a dɔnni kama hali a video kɛla saraka de nantankolodenw han olu bɛɛ y'u sigi yan k'u b'u da don baroni ni mama ninnu na yan parce que k'u dɛsɛra ne finman na aw sɔnna ka to ko baroni kelen ka wari minɛ aw sɔnna cɛw tɛ miiri dɛ ja malo t'aw la tan ni ja ja ja ja jɔyɔrɔ tɛ aw la tan ni ɛɛ ko waliju zamzam wa n t'a dɔn ko zamzam waliju an b'a fɔ ko n'an bɔra musow la k'an bɛ se cɛw de la e cɛkɔrɔba barika bannen jugu sago den sɛtadiri i ka kili wulibali bɛ i bolo yen nɔ i dɛsɛra i cɛɲɔgɔnw na i bɛna se ne manden pɛrɛsɛsi de ma ne ka baara ye k'i kili lawuli de komi i kili salen de don i ka kulusi kɔnɔ i kɛlen don jɛgɛden de ye i bɛ ɲini i kɔfɛla de fɛ ne manden pɛrɛsɛsi ka baara de ye k'i kɔfɛla kalan k'i cɛya lawuli k'i ju wuli ka muso furu ka d'i ma i ka kɔnɔ d'a la ka den wolo mande pɛrɛsɛsi mankan don waliju zamzam n'i ma kɔnta i bɛ kɔmantɛri wɛrɛ bila baara min bɛ ne la jamana in kɔnɔ komi ala y'e dan k'e kɛ saraka den fugari den ye jugusago den ye k'e fin k'i girikisi ka verre noir ta k'a don i kɔfɛla ni ɲɛda la donc i ma mara i tɛ se ka ɲɛsin i cɛɲɔgɔn ma i bɛna ne mande pɛrɛsɛsi de ka dirɛti kɔnɔ le travail que j'ai fait komi i kɔfɛla mɛnna tereke la o farala n bɛ n'i kɔfɛla de kala k'i kili lawuli ni maya ka a to ten ka kɔɲɔmuso ɲini ka d'i ma i k'i bo dingɛ ta ka taa kɔnɔ d'o la commentaire dɔ wɛrɛ la yɛlɛ i ma bloqué aw jɔ ma ji dɔɔni min voilà n bɛna ji dɔɔni dɔrɔn de min i bɛ commentaire dɔ wɛrɛ bila na dɔ wɛrɛ bila aw cɛw de tɛ réseaux sociaux sanfɛ yan nɔ yala yala ala musow ka dirɛtiw kɔrɔ dabaya ni kanta kantanya kan fɔ la n'ala sɔnna a ma i bɛna k'i kɔfɛla kala ni zamzam ji ye san san san san kɔmantɛri dɔ wɛrɛ bila ne t'i dɔn ne t'i bɔyɔrɔ dɔn ne mago t'i la kɔmantɛri dɔ wɛrɛ a bila yan a bila yan dɔrɔn voilà kuma in bɛ yɔrɔ min na o le y'o di ne mago t'aw la n y'a fɔ aw ye ne nana n ka dirɛti sigi a ye tɛmɛna i ko kunun tɛmɛna kunasini na cogo min na ne mago t'aw la ne ka sira t'aw la aw sara aw balola o ye o y'aw kunko de ye aw n'aw somɔgɔw bolo ye ne fin man ka papa ka taa la yan madame ayidara o le ye voilà aw bɛ miiri ɛɛ o tuma la o aw ka jagoya mɔgɔ ninnu aw ka madame la madame la madame la kuwa la min bɛ cote d'ivoire ye madame la kuwa a tɛ se ka wari d'aw ma i ka bilakoro min b'i nɔfɛ bilakoroya cu ca cu la i nɔfɛ o tuma dusu t'a kɔnɔ ninnu bɛɛ ye denmisɛnninw de u ye baara de k'u yɛrɛ a entrepreneur lamaw u ye baaraw de k'u yɛrɛ ka wari ɲini ka bila u pɔsi kɔnɔ i ka bilakoro min bɛ sɛtadiri n'aw ye ɲɔgɔn nɛgɛ nɛgɛ n'aw ka yutubu ye warinin minnu sɔrɔ k'u ladon i ka bilakoro min bɛ olu minɛ sɛtadiri k'olu fara fara fara fara ɲɔgɔn kan diɲɛlatigɛ in kɔnɔna la ka taa diɲɛ yaalaw kɛ sadiri ka taa juru ɲini musomani wɛrɛw fɛ ani ka taa yala ni musomani wɛrɛw ye o kuma la o tɛ baara la a tɛ se k'a den fɔlɔ denkuni kɛ i dun k'i jija e bɛ denkuni kɛ kuma min na a ka sanu ɲini ka bɔ dubayi ka na sanu don i kan na sanu juru kana ta dɛ a juru kana ta dɛ n'i ye sanu juru don i kan na ka n'i sigi denkuni kɛ kɛnɛ kan i bɛ sanu juru i b'a de walaka a juru kana ta dɛ i t'a f'i ka bilakoro ɲɛna komi i ko k'ale de bɛ denmisɛnninw ka ekɔli wari sara la ko un miliyɔn ekɔli min sara yɛrɛ tɛ tɛmɛ waa mugan wa waa tan ni duuru de ekɔli min sara yɛrɛ tɛ tɛmɛ o kan sɛtadiri n'i nana i sigi diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'o de bɛ ka denmisɛnninw ka ekɔli wari sara mɔgɔ min tɛ baara la a tɛ baara kunna a tɛ baara ju la a tɛ kulun kunna a tɛ kulun ju la sɛtadiri ni mali musolu sɛnɛgali musolu n tɛ bila musolu la ka kiyama ni o da yɛrɛ bɛ na ko mun yɛrɛ ko ko ko ko mun yɛrɛ n ka n ka nimoro e ala n ko tɛ se saraka den ka dɔnkili da cogo la n ka nimoro de disi le kaba le muso ee n tɛ se muso le cɛba le i ye fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ ye o bɛ n'i jɔ n'a dasi feere kelen ye saraka denya la i kɔrɔ a tɛ baara la faama den tɛ dɛ e m'a fɔ k'u fa ye du kelen kelen d'u bɛɛ ma. ala ɛ faama den tɛ de e m'a fɔ k'u fa ye du kelen kelen kelen kelen d'u bɛɛ ma ɛ bisimila ɛ i ma furu ka don so kɔnɔ o kana kɛ porobilɛmu ye a tɛ se k'i ka denkundi fana kɛ o tuma la f'i ka wuli gerebu palan nin na tuguni ɛ ala e ta kɛra ta tiɲɛ ye sa han e ta kɛra jugu sagoya ye dɛ a ye jeli o jeli ye n'a jiginna a ka denkundi kɛ kɛnɛ de kan a bɛ mɔgɔw ka bonyamasegiw k'u ye a ka denkundi kɛnɛ kɔni a ka denkundi kɛ kɛnɛ kan sɛtadiri a bɛ sɔrɔ de o yɔrɔ nin la ka bonyamasegi kɛ mɔgɔw ye o b'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ sera ka denkundi kɛ kɛnɛ ɲɛnabɔ aw ta bɛna to ni gerebu denya de ma aw tɛ se dɔnkilida la aw ka dɔnkili tɛ wari ladonna aw kunna daba denya la mɔgɔw ɲɛkɔrɔ saraka denya la rezo sosiyow kan sɛtadiri aw bɛɛ faden sago denya la jeli ɲɛnamaw sɛtadiri olu ka jatigiw nɔfɛ delidelili la duguma ye ten i b'a fɔ ko ɲinɛw ni totow han k'e bɛ tila ka n'i sigi n'o wari ye non mɛ nin malo bannen la koyi ee kɔrɔkɛ ko yan k'e ye aritisi de ye ee

e tɛ jeli ye i kɔrɔkɛ ko ten un aw jɔ an ka daga faga fɔlɔ an ka tasuma faga an ka daga ye tulu a ka fakoyi ɲɛ ma ka di an kana yɛrɛ dumuni ma n bɛ fakoyi tobi de la ne ma taa n ka fakoyi n ka fakoyi tasuma faga n bɛ tobili la n'a tila ni kumaba in bɛɛ la ka taa n ka na sisilen sɔrɔ a dama o bɛ fɛ sa A bɛ bɛri sa n taara o faga fɔlɔ k'o bɔ a la mɔgɔ tɛ nin bɛɛ kɛ kuma ye invite moi à manger n tɛ ɲɛ jugu ala wala ne ye ne ye sɛgɛn min kɛ bi ka taga an ka sogow san k'o doniba ta ka na ka na an ka daga sigi n tɛ mɔgɔ si invité ko ses fans ont dit qu'ils n'ont pas besoin de jatigi ici jatigi yɛrɛ t'u bolo jatigi yɛrɛ tɛ wa baroni tɛ k'aw jatigi ye yan jatigi yɛrɛ tɛ ninnu bolo depuis ala ye ninnu da ninnu ma deli ka jatigi yɛrɛ sɔrɔ ne de filɛ ne k'o fɔ u ye depuis ala ye ninnu da ninnu ma deli ka jatigi yɛrɛ sɔrɔ u mago tɛ jatigi la u b'a sɔrɔ de pourquoi aw m'a poster c'est à dire ko c'est à dire a fɛn fɛn mana a ka telefɔni ta dɔrɔn u bɛ n'i sigi daba denya kanfɔ la aw n'aw ka jelimuso ta bɛ to ni maloya ma hmm? ni haute gamme ka personnel le ye nin ale ni safi jabatɛ olu ka personnel le ye nin si han i m'a ye u bɛ k'u ka jeliw u ka jeli personnelw ni minnu ka di e m'a ye u bɛ k'olu ladiya han an m'a ye mobili dagɛlɛnw bɛ ka labɔ ka di yan an m'olu yan an m'a ye mama bɛ k'a labɔ cogo min na baroni bɛ k'a labɔ ten k'a di yan i na t'i ka gɛrɛbu mina ta ka bɔ ka n'i sigi mɔgɔ dɔ la ko woyo wayi wa e tere jugu den waleɲuman dɔnbali den nantankolon den c'est à dire i ka gɛrɛbu pala a bɛ mɛn sanfɛ zen na yanni gɛrɛbu pala in bɛ jigin dɛ i ka tere jugu denya a bɛ sama ka bɔ mɔgɔw kan e b'i si ban e